abale wolemekezeka mchipembedzo cha chisilamu leronso tilandirane ku programu imeneyi ku lesson imeneyi imene tikukumbutsana makamaka programu imene tikuyitchula kuti maphunziro a taraweh zimene tikupindula m'maaya amene akuwerengedwa usiku m'mwezi uno wa ramadhan makamaka pa mapemphero aja a taraweh ndiye lero tili mu usiku wa namba 2 mus- mu usiku wachiwiri zimene zikutanthauzanso kuti lero tili mu juzu namba 2 ah, mu juzu namba 2 imeneyi ikupezeka ndithu uh, mu suratul baqara mmene tinanenera kuti suratul baqara ndi sura yayikulu imene mukupezeka ndithu majuzu okwana awiri komanso gawo lina la juzu yachitatu choncho lero tilowe mu juzu namba 2 uh, suratul baqara ndipo nkhani yathu tikhala tikusanthula makamaka aya imene ili aya nambala 159 aya imeneyi allahu subhanahu wa taala akutiwuza makamaka za matemberero amene amawapatsa anthu amene amabisa chilungamo komanso malamulo a allah subhanahu wa taala osawuza anthu kuti azigwiritsa ntchito

akuyankhula choncho allahu subhanahu wa ta'ala kunena kuti ndithu ndithu anthu amene akubisa zizindikiro zathu komanso chiwongoko chathu kuchokera mu zizindikiro zathu komanso chiwongoko chathu kutanthauza panepo maaya komanso uthenga wa quran min ba'di ma bayyanahu linnas pambuyo ponena kuti ife tafotokoza bwinobwino kwa anthu tazipanga tibiyani bwinobwino tazipanga very clear kwa anthu kuti zikhale zomveka bwino kwa anthu fil kitabi kuchokera mu mabuku amene allah subhanahu wa ta'ala adatumiza kuphatikizapo quran ndiye akuyankhula kunena kuti munthu atapezeka kuti akubisa uthenga umene ukupezeka m'mabuku amenewa komanso mu qur'ani imeneyi akuti ulaika yalanuhumullahu wa yalanuhumul lainun akuti basi anthu amenewo azindikire kuti alandira matemberero kuchokera kwa allahu subhanahu wa ta'ala komanso kwa ena amene ali wotemberera apapa akutanthauza uh, angelo lero tiyang'ane aya imeneyi chifukwa chonena kuti aya imeneyi ndithu ikupereka chenjezo lalikulu kwa basi kwa anthu amene amabisa zizindikiro za allahu subhanahu wa taala amabisa chilungamo amabisa zoona zenizeni za chipembedzo cha chisilamu kuti anthu awauze chilungamo zimakhala zinthu zovuta lero lino ndithu dziko lapansi lili pa fitina yayikulu kwa basi kupezeka kuti pakupezeka anthu ena ena ndithu mchisilamu momwemu amapezeka kuti kuti ayankhule chilungamo zimakhala zinthu zovuta kwa basi amafuna asangalase anthu tili ndi ma anthu amene akumatchedwa kuti ma celebrity scholars komanso anthu ena amene amatchulidwa kuti ma arruwaibidwa anthu oona kuti basi zoyankhula zawo amangofuna kuti angosangalasa anthu osati amusangalase allahu subhanahu wataala kapena anene chilungamo mmene chilili ndiye aya imeneyi imalunjika kwa ma ahlul kitab ayuda a, komanso akhristu a, mabwana achiyuda komanso ruhbani nasara komanso mabishop achikhristu alladhina katamu amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam anthu amene awowo adabisa uthenga wa mtumiki muhammad

pa nkhani za chipembedzo ndi kusiya kuwafotokozera anthu zimene allahu subhanahu wa taala waalamula akapolo ake ndipo wazifotokoza muchani uh, mu chitabu chimene chili cha qur'ani ndiye malingana ndi uh, matafsiri osiyanasiyana uh, mu- makamaka tafsiri imene mchitabu chimene chimatchedwa kuti zubdatu tafsir ah, chimene adalemba dr muhammad sulaiman abdullahi ashqar rahimahullah iyeyu mukufotokoza kwake adayankhula kunena kuti ah, kamanena kuti alkitab mu aya imeneyi akutanthauza kuti ismu jinsun shamilu jamii lkutubi lmanzila kunena kuti limeneli ndi dzina ndithu limene likupanga chani likupanga kava mabuku onse amene allahu subhanahu wataala adawatsitsa kwa aneneri ake kaya ndi zabur kaya ndi injil kaya ndi taurat chifukwa chonena kuti ma ahlul kitabi ayuda komanso akhristu amagwiritsa ntchito mabuku amenewo koma anali kuwabisira anthu chani kuwabisira anthu chilungamo chenicheni cha mabuku amenewo komanso zimene zikupezeka m'mabuku amenewo komanso anthu amene akubisa uthenga umene uli mu alkitabu lquran buku la qurani ndiye allah wanena kuti munthu akapezeka kuti akubisa uthenga umenewowo azindikire kuti ulaika laanahumullah anthu amene wowo allah awatemberera ndiye nkhani ya temberero imene ikutchulidwa pamene patikamanena kuti laanatihi aya ya allahu subhanahu wa taala kapena kuti temberero la allahu subhanahu wa taala mu aya imeneyi akutanthauza al-ibadi al watardu min rahmatihi ndiye kuti anthu amene wawa awatalikitsa komanso kuwatulutsa mu chifundo chake cha Allahu subhanahu wa ta'ala komanso mu chisoni chake cha Allahu subhanahu wa ta'ala wayalanuhumul la'inun komanso angelo allainuna pamene pakutanthauza almalaika angelo komanso almuminun komanso anthu amene ali okhulupirira mwa allahu subhanahu wa ta'ala zimene zizi ndithu ndi zimene uh, malingana ndi kufotokoza kwa mabuku a tafsiri apapa tikuphunzirapo zinthu zina kuchokera mu aya imene tafotokoza pamenepa kapena kuti mu aya imene tawerenga pamenepa kuti choyambirira Uh, munthu asabise uthenga wa chisilamu asabise uthenga wa allahu subhanahu wa taala pali hadithi imene ikupezeka mu chitabu cha musnad imene inafotokozedwa ndithu kuchokera kwa masikola kwa manaretas osiyanasiyana angapo imene ndithu ikupereka kunena kuti ikutsimikiziratu kunena kuti abu huraira adayankhula kunena kuti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuti ndithu mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti man suila an ilmin fakatamahu uljima yauma alqiyamati biljamin min nar kunena kuti munthu wina aliyense amene angafunsidwe za knowledge kapena kuti amene angafunsidwe za zokhuzana ndi china chake cha chipembezo ndiye munthu uja fakatamahu ndiye wabisa chimene chocho akuti basi tsiku la kiyama munthu ameneyoyo akamangidwa ndi zingwe kukamwa kwake tsiku la kiyama ndipo zingwe zimenezozo zikakhala za moto komanso zinalembedwa kunena kuti uh, tinene choncho kunena kuti zinalembedwa ndi imamu al-bukhari uh, rahimahullahu taala mu chitabu chake kunena kuti abu huraira adayankhula kunena kuti ikanakhala kuti aya iyi sinatsike mu qur'ani yonena kuti inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda kuti ndithu munthu amene akumabisa anthu amene akumabisa zimene tavumbulutsa kuchokera mu maaya athu komanso kuchokera mu chiongoko chathu chimene chili qur'ani komanso ndi maumboni athu anayankhula kunena kuti ndithu ineyo sindikanakhala woti nkumapereka hadithi ingakhale imodzi sindikanayankhula hadithi imodzi akuti chipanda aya imeneyi abu huraira sakanakhala bize kumapereka mahadithi tonse tikudziwa kuti na nkhani ya mahadithi mtola nkhani wamkulu wa mahadithi ndiye ndi abu hurairata radhiyallahu anhu ndiye adayankhula pamenepa kunena kuti ndithu ikanakhala kuti aya imeneyi sinatsike ndithu ineyo sindikananena hadithi kwa wina aliyense koma ndikutchula mahadithi amenewa chifukwa choopa aya imeneyi yoti ine ndamumva mtumiki akuyankhula zina zake ndiye ine ndingozibisa basi osauza anthu ndikuopa temberero lochokera kwa allahu subhanahu wa taala abale wolemekezeka chipembedzo cha chisilamu tikupitirira ndipo mfundo ina imene tikufuna tiyang'ane mu aya imeneyi ndi mfundo yonena kuti kodi anthu amene ali osakhulupirira anthu amenewa ndi oyenera kuwatemberera kapena kuti ndi zololedwa kuwatemberera pamene papa pamakambidwa ndithu zinthu zosiyanasiyana malingananso ndi anthu osiyanasiyana ndiyeno sorry ndiyeno malingana ndi mabuku komanso maumboni ogwirika ti- ziku- tikupeza kunena kuti kuwatemberera anthu amene ali osakhulupirira ndi zololedwa palibe kusiyana pa nkhani imeneyi Ah, m- umar bin alkhatabi radiallahu anhu amene ali ngati khalifa wa namba 2 pambuyo pa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama komanso maimamu ena pambuyo pa iyeyo anali ndithu kuwatemberera anthu osakhulupirira akamapanga duaul qunuti imeneyoyo ndiye kuwatemberera anthu osakhulupirira in general tsopano kuwatembere kumutemberera munthu individually ndiyeno ma scholars ena o anthu ophunzira bwino nkhani za chipembedzo adayankhula kunena kuti zimenezizi ndi zosaloledwa chifukwa simukudziwa kuti munthu ameneyoyo mathero ake allah subhanahu wa taala azakhala otani mukhoza kumtemberera nkupezeka kuti iyeyo mapeto ake akamamwalira azakhala munthu wokhulupirira ndiye kuti pamenepopo uh, ndi zotani ndi zosaloledwa kumutemberera munthu individual komano kuwatemberera anthu osakhulupirira in general ndi zololedwa Ah, mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam nthawi ina yake ali ku madina madinatul munawwara na zinapezeka kuti kumene kuja uh, kunabwera anthu masahaba uh, anapitisidwa kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama kuti akalangidwe chifukwa chonena kuti anali kumwa mowa ndiyeno atafika kumene kuja nkhani inachitika yonena kuti atam'bweretsa masahaba ena kapena anthu ena adayamba kuyankhula kunena kuti ndithu allah subhanahu wa taala amutembelere munthu amene yuyu popitilizabe kumwa mowa anayankhula choncho masahaba ndiye mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama atamva mawu amene wawa akuti faqala nabiyu nkhani yonse ndithu ili mu sahih uh, mu chitabu cha sahihi cha imamu

ndiyeno anthu adayankhula kunena kuti basi allah amutemberere munthu ameneyo amene angopitirizabe kumwa mowa ndiye akuti faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ndipo mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti la takunu auna lishaitani ala akhikum kunena kuti ndithu inu musakhale athandizi a shaitani pachani pa m'bale wanuyo chimene amatanthauza pamenepopo nchonena kuti musamtemberere ameneyu chifukwa simukudziwa ah, ku- kutani ku- simukudziwa kunena kuti munthu ameneyuyu mwina azalapa allah ndi kumukhululukira machimo ake onse ndi ma, zimapitiridwa kunena kuti walakin la yumnau min jawazi laani lkuffari ala lumum

sizololedwa pa- mm, kapena kuti sizili mu miyambo ya chisilamu kuti munthu uzimutemberera face to face chifukwa kumeneko kukhala kuti ndikusokoneza zimenezo sizololedwa pa chipembedzo cha uh, chisilamu ndiyeno uh, allahu subhanahu wa taala akupitiriza kunena kuti ulaika uh, illa alladhina tabu

faulaika atubu alaihim wa ana tawwabu rahim kuti in, anthu amene angapange tauba anthu amene wowo akhululukidwa ndipo allahu subhanahu wa ta'ala ndi wolandira tauba wolandira kulapa kwa munthu komanso ndi wotani ndi wokhululuka komanso ndi wachiso ah, ndi wachisoni kwambiri zimene zikutanthauza pamenepapa ndi zonena kuti munthu zitakhala kuti mwachisanzo anali kupanga zinthu zoyipa ndi kumabisa chilungamo nthawi imene munthu uja wapanga tauba akuti munthu ameneyoyo tauba yakeyo izalandiridwa ndipo tauba yakeyo allahu subhanahu wa ta'ala ndithu azamulandira ndi kumumvera nayo chisoni zimene zikutanthauza kuti ngakhale munthu wonena kuti anali ku innovation anali munthu wa bidaa munthu ameneyoyo akapanga tauba ndi kubwerera ku chipembezo ndi kuyamba kutsatira njira ya mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam munthu ameneyoyo ndithu akuyenera kunena kuti asaweruzidwe asanyozedwe kapena kutembereredwanso kuti ayi inu munkapanga za bidaa ayi inu anthu otembereredwa inu mwapinda anthu ambirimbiri e mulibe chabwino kwa allah iyayi munthu ameneyoyo basi akuti allahu subhanahu wa taala amamukhululukira choncho palibe chifukwa chonena kuti munthu ameneyo alandire chitonzo chifukwa chonena kuti wapanga tauba komanso wapanga islah komanso wapanga tibiyani ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala munthu ameneyoyo ndithu Allahu subhanahu wa ta'ala amamulandira chani amamulandira tauba yake zimenezozo ndi malingana ndi aya imeneyi mfundo imene timayang'ananso pamenepo kwa anthu tsono amene anali osocheresa anthu obisa zoona aja komano apanga tauba ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akuyankhula kunena kuti illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu kupatula okhawo amene apanga tauba ndi kumagwira ntchito zabwino komanso ndi kupanga openly declare kulengeza kunena kuti basi ineyo zijazi ndithu ndinkakubisirani panopa choonadi ndi ichi nthawi ijayi ndinkabisa choona choona chenicheni ndi ichi kuwauza anthu basi akuti munthu ameneyoyo allahu subhanahu wa ta'ala amukhululukira aya imeneyi ikuwalimbikitsa anthu amene angapange chani regret pa zinthu zimene akhala akupanga zosalungama ndi kuzipanga correct ndi kuzikonza makhalidwe awo ndi kubwereranso kwa allahu subhanahu wa ta'ala komanso ndi kufotokoza kwa anthu zimene ah, ak- wa- munthuyo wakhala akubisa kuwabisira anthu aja akuti ndithu Allah azalandira kulapa kumeneko komanso Allah ndi yekhayo amene amalandira kulapa kwa wina aliyense komanso ndi wachisoni ndiye tanena kuti aya imeneyi ndithu ikupanga indicate komwe kapena kuti ikutisonyeza ifeyo kunena kuti anthu amene anali mbuyomu akuyitanira ku zinthu zopeka za bidia kapena ku ukafiri kumene kuyitanira kuti anthu asakhale wokhulupirira kenako ndikupanga tauba kubwerera kwa allahu subhanahu wa taala ndithu munthu ameneyoyo allahu subhanahu wa taala amukhululukira komanso akamulowesa ndithu ku janna yake ya allahu subhanahu wa taala komano munthu amene wamwalira

amenewo ndi alandiranso laana ija apanso akunenanso allah subhanahu wataala kuti awo amenewo alandiranso matemberero a allahu subhanahu wataala kuti anthu amenewo alandira matemberero kuchokera kwa allahu subhanahu wataala komanso angelo komanso anthu onse apa dziko lapansi ulaika alaihim laanatullahi walmalaikati wannasi ajmain kuti ndithu allahu subhanahu wa taala awatemberera anthu amenewo komanso angelo komanso kuphatikiza anthu onse ndipo anthu amenewo akasonkhanitsidwa ku jahannama tsiku la kiyama ndipo tsiku limene lili akalandira temberero la tsiku lomalizira limene limatchulidwa kuti eternal curse pa tsiku la chiweruzo ndipo akalowa ku moto wa jahannama la yukhaffafu anhum ladhab wala hum yunzarun ndipo ndithu tsiku limene lolo kulibe kunena kuti awachepesera mavuto awo kapena kutetezedwa ku chilango kupulumusidwa ku chilango cha allahu subhanahu wa taala ayi zimenezi ndithu ndi zimene timafuna tikambe makamaka mu aya imeneyi ah, aya ya 159 ya mu suratul baqara juzu namba 2 imene ndithu timakambirana lero kuopsa kobisa chilungamo kubisa zo zimene allahu subhanahu wataala anavumbulutsa mwina anthu munthuyo nkumapanga zimenezo chifukwa cha zilakolako chifukwa pam- pamakambidwa mawu onena kuti ndithu ah, munthu zilakolako zake zikachuluka basi zimapezeka kuti takwa mwa iyeyo imathawa ndiye zimapezeka kuti anthu atani munthu basi akupezeka kuti akubisa choona ndi cholinga choti awasangalatse anthu mwina chifukwa chofuna kuteteza udindo umene ali nawo mwina chifukwa chofuna kupeza ndalama zonsezo akuti munthu womapanga zimenezo atembereredwa ndi allah komanso angelo amutemberera munthu wotereyo ndiye tanenanso kunena kuti ndi zololedwa ndithu kuwatemberera anthu amene ali osakhulupirira in general komano osamumutemberera munthu individually malingana ndi mahadithi amene takamba aja Ah, komanso takamba ndithu hadithi imene mtumiki adabwereseredwa munthu amene anali wokumwa mowa anthu ena anamutemberera ndiye mtumiki adayankhula kuti iyayi musakhale ngati athandiza a shaitani kwa m'bale wanuyu komanso mu riwaya ina amanena kuti akuti munthuyo ana ah, mtumikiyo adanena kunena kuti la talanhu fa innahu yuhibbu llah wa rasulah kuti ndithu musamutemberera ameneyo chifukwa chonena kuti ameneyo akumukonda allah ndi mtumiki wake ngati ameneyo wafika polola kuti abweresedwe ku bwalo loti alandire chilango chifukwa choti wamwa mowa ndiye kuti ameneyo wazindikira kulakwa kwake komanso tauba yake choncho musamutemberere umo ndi mmene tingamaliziretu tsiku la lero mu lesson yathu mu programu yathu imeneyi programu ya maphunziro a taraweh mmene tikumayang'anamo pang'ono pokha ndithu tima aya tochokera mu qur'ani mmenemu komanso mu majuzu amene akuwerengedwa usiku wa taraweh ndipo lero pokhala usiku wachiwiri timayang'ana juzu namba 2 imene ikupezeka mu suratul baqara timpempha allahu subhanahu wa ta'ala kuti atipangise kukhala anthu wosabisa chilungamo komanso woyankhula zowona ndipo wosaopa wina aliyense poyankhula haqi ndithu mukuteromo allah subhanahu wa taala azatipasa madalitso ochuluka inde lero lino ndithu pali fitina yayikulu dziko lapansi kuti munthu lero ayankhule chilungamo zikumakhala ngati kutenga khala la moto ndi kuyika m'manja mwakemo zikumakhala zovuta kwabasi lero lino munthu amene akuyankhula chilungamo zikumapezeka kuti ali basi pa stand alone akumayima payekha gulu kumutuluka amene amene uja ndi wosokoneza amene uja ndi wokakamula amene uja amazitenga ngati ndani zonsezo zimachitika chifukwa cha shaitani amene wafuna kusocheresa umma wa chisilamu choncho timpempha allahu subhanahu wataala kuti atichosere uh, fitina imeneyi ndi kuti anthu azingonena chilungamo mmene chilili ndi cholinga choti tsiku la chiweruzo pasakakhale kunenana kuti o ine ndinasochera chifukwa chakuti akuti ndi amene amandiwuza ine kuti ndizipanga zimenezi osaziwa kuti anali kuwasocheresa